anaghị m ekwu okwu na ndị ọzọ na-ekwu ma ọ bụ ka ọ wee bụrụ na m maara ekwu okwu mana ana m ekwu okwu mgbe ọbụla m fụrụ ihe na-emebi mgbe ọbụla m fụrụ ebe dị mkpa na ndị be anyị ga-agbanwe ọ mgbe a ka m na-ekwu okwu ana m ekwu okwu ka m wee kụziere igbo ihe ọtụtụ ihe ndị igbo kwesịrị ịma m wee sị na ọ ya dịrị unu na mma ọ bụrụ taa bụ izizi ị na-anụ onu m gaa na Facebook sonyere anyị na Igbo bụ ofu gaa na YouTube sonyere anyị na Igbo bụ ofu gbaa mbọ na-agbasa ozi a ka ọ na-eru Igbo niile ntị e nwere ebe m nọ wee neketa anya wee na-ekiri ọmarịcha nwa agbọghọbịa ọ wee bịa n'ebe m nọ wee na-atụtụ ube oyibo mechara mmebi dịcha n'akụkụ ebe anyị nọ maka na ọ bụrọ sọ m nọ ebe m na-agwa unu ihe a m wee na-enene nwa agbọghọbịa anyị ncha na-enene ya ọ na-atụtụ ube oyibo a na-apị ya aka ube oyibo mechara mmebi o wee na-eweli ya na-eti n'akpa na-eweli ya na-eti n'akpa anyị na-enene ya ị na-ene ya anya ọ dịka onye ala anyị wee nọ na-ajụ kedu ihe na-eme nwatakịrị a kedu ihe na-eme nwatakịrị a a na-eme ọ bịa nso ebe anyị nọ o nwere ihe dị n'ebe anyị nọ ọ bịakwa ka ọ tụtụrụ asị ama nyanwa sị na ọ chọrọ iwere ya otu o si wee sụọ oyibo maka na ebe m na-agwa unu anyị nọ ihe a abụrọ n'obodo be anyị otu o si sụọ oyibo onu o ji wee sụọ oyibo wee sapụ ọnụ wee sị onye mụ na ya nọ na ọ ga-abụkwa nwata anwa bụ onye be anyị na ọ ga-abụkwa nwata anwa bụ onye igbo ozugbo ozugbo m kwuru ihe anwa nwatakịrị nwa agbọghọbịa wee mepee ọnụ wee sị anyị ee na ọ bụ onye igbo a anyị wee neneketa ya wee kpọọ nya sị ya bịa anyị wee jụba ya ajụjụ onye ebee ka ị bụ o kwuo kedu ihe ị na-eme n'obodo a o wee sị na mmadụ kpọtara ya na onye nwewu madam ya kpọtara ya ka ọ bịa gbaa akwụna wee duru ya wee jee gbaa nya ndụ o wee na-agba akwụna wee gbakata akwụna wee si na be ya wee gbapụ amarọ m ma ọ ihe osise ọ na-ese mere o ji mebezie ka onye ala amarọ m ma ọ ndụ a gbara ya mere o ji mebezie ka onye ala wee na-atụtụzi ihe nwaada igbo ihe m ji sị ka m were akụkọ a wee malite okwu m n'ụbọchị taa bụ na anyị afụgo ọtụtụ ihe dị otu a n'ebe dị iche iche m wee sị na m na-abịa ka m wee dọọ ndị be anyị aka na ntị ndị igbo kedụzienụ ka anyị si wee nọlụ na mmiri ncha wee na-aba anyị anya ndị be anyị wee na-emezi ndị gaa dubai gaa Ghana gaa Togo ọtụtụ obodo dị iche iche ndị be anyị na mbatọla aka eje na-akpọta ụmụ agbọghọbịa ụmụada igbo wee na-etinye na-akwanye ha isi na agbam ashawo ana m ajụ ndị igbo taa ejide na ịgba ashawo wee malụ ndị igbo kedu ebe ndị igbo si wee mụta ịgba ashawo wee na-aga ọtụtụ obodo dị iche iche ndị mmadụ wee jiziri ya wee mere azụmahịa na mmadụ ga-esi be ya wee kunie na ihe dịka dubai na ihe dịka togo na ihe dịka ghana na ọtụtụ obodo dị iche iche n'akụkụ ụwa gbaa gburugburu e nwere ebe ị ya-aga ị ghara ịfụ ụmụada igbo ndị mmadụ wee jezi na-akpọta ụmụ agbọghọbịa elu agwa ha na na na na na ọ ka a kpọrọ ya ka a zụọ nya n'akwụkwọ a ma ngwakwa ya na akwụna ka ọ na-eje ịgba na ọ ka o je mụọ otu e si eme isi na ọ ka o je mụọ otu e si eme mbọ i duruzie nwatakịrị a wee ruo obodo obodo o nwere onye ọ ma ị kwanye ya isi n'ịgba ashawo i je were ọgwụ wee kechidi ya gaa gbaa nya ndụ ọ ma ya esikwa be gị pụọ i wee kee nya agba ụmụada igbo wee juru ụwa gbaa gburugburu ụfọdụ bụ ndị na-agba akwụna n'obi mwute maka na o nwere nne o nwere nna o nwezi onye ọ maara o nwere onye ọ ma na obodo dị otu a o jizi elu na o nwezi ihe ọ ma ọ ga-eme o wee kweta gbaba akwụna na-ewetara gị ego ị na-eri ya bụ ugo ebelugo na mgbagbu ihe m ji sị na m ma abịa kwuo okwu a wụ na onye ọbụla ị bụ nwoke ị bụ nwaanyị wụrụ ihe bụ ọlụ gị wee bịa n'ala igbo ị kpọrọ ụmụada igbo i wee pụọ na mba ofesi dị iche iche wee jee tinye ha n'ịgba ashawo a na-agbata ego na-enye gị ego ahụ ị na-eri ga-ekodo gị n'akpịrị onowu ugonabọ kwuru ya taa ọfọ m na-agọlụ gị bụ na ị mụta nwaanyị nwa gị nwaanyị ga-agba akwụna ka ị maa ka ọ na-adị maka na ihe a bụ arụrụ ana ka ọ bụ a wee na-emebisizi ndị be anyị kedu ihe anyị akpọ ihe a i je na obodo dị iche iche ị fụ ụmụada igbo ka e juzuru a na-agba akwụna ụfọdụ nwụrụ nọ n'obodo dị otu a nwụọ ụfọdụ tụtara ime mụọ nwa ụfọdụ ghọbaziri ala dịka nwatakịrị a m na-akọrọ unu nnọ n'anya m naabọ wee mee o wee were igbo wee na-ebe akwa ma ka anyị gwakatara ya okwu o bebe akwa sị anyị na nne ya anọrọzi na nne ya anọrọzi na ha dị na ha dị ise na be ha na-akọwa ọtụtụ ihe dị iche iche maka anyị che na onye ala ka ọ wụ mgbe e jizi gwaba ya okwu mgbe m jizi na-agwa ya okwu na-abịa ndụmọdụ o wee tiwa mkpu akwa wee sị na ọ kwa mmadụ kwanyere ya n'ọnọdụ a ihe ji chịpụ ka m pụta kwuo okwu a taa bụ na okenye anakwanụ anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụlị ka anyị sepụ aka enwe n'ofe ọ meghọọla anyị aka mmadụ ihe a bụ okwu m mgbe mgbe ọtụtụ arụ dị iche iche a na-eme n'ala igbo ka m na-adọ ndị igbo aka na ntị ka anyị kwụsị na ụmụ ihe ndị a maka na o nwere uru ọ ga-abara anyị ọ na-agba m nnukwute anya mmiri ọ na-agba m nnukwute anya mmiri ọ nya mere m ji sị ka m kwuo okwu maka ya kedu maka ndị dibịa na ndị pastọ dị iche iche na-agwọrụ ndị na-eje agba akwụna ọgwụ n'obodo dị iche iche ifele anara eme ọtụtụ ndị dibịa na ọtụtụ ndị kpọrọ onwe ha ndị ụkọchukwu mmadụ na-agba ashawo ị na-agwọrụ ya ọgwụ ndị nwaanyị unu ya-amụta tolite ha ya-eso gbaa akwụna ka ha fụ ka ọ na-adị unu soro gwọọrụ ha ekwu ekwe dịka unu si agwọrọ ya ndị ọzọ maka na alụrụ ana ka ọ bụ ndị igbo wee gbachicha nkịtị ihe wee na-emebi ihe na-emebi ụmụada igbo ọ bụrọ ihe a ka eji marụ ndị igbo ndị igbo nwere ọtụtụ aka ọrụ dị iche iche ụmụ nwaanyị na-alụ ndị be anyị na-akwa akwa ndị be anyị na-eme isi ndị be anyị na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche mana ụmụazị igbo n'ụbọchị tata ụmụ agbọghọbịa jụzie na mba ofesi dị iche iche a na-agba akwụna na-emebi afa ndị igbo ebe ọ bụla ị pụta a sị gị na na ndị igbo na-abịa agba akwụna ọkwa na alụ na-eme ihe a ọkwa na ihe na-emebi be anyị ihe a ndị igbo ka anyị gekwe anyị ntị o ọkwa ihe na-emebi be anyị ihe a anyị gbachisie nkịtị ndị mmadụ bịazịa na-akpọrọ ụmụada igbo na-akpọfu na-akpọfu je na-agba ha ndụ ha na-emebi ụfọdụ anatazi na ndụ ụfọdụ na ebe ha jere ịgba akwụna nwụrụ ụfọdụ amaazị ụzọ ha ya-esi naa ha mara onye ha ya-agbakwujelu ụfọdụ abaa na ise ise ahịhịa nwata nwa agbọghọbịa ọ na-esezi ahịhịa mebezie ka onye ala dịka onye nke a m kọrọ unu maka na ọ na-ese ahịhịa anyị mechaa jụwa ese ndị mmadụ sị na ọ na-ese ahịhịa anyị amara ma ahịhịa gbara ya ala ka ọ bụ ọgwụ ka ọ bụ ndụ eji egbe anya mgbe a kpọtara ya na-agba ya ala ya bụ ihe jọ- jọgbukwanụ udene sigbuo nkakwụ ka anyị kpachapụkwanụ anya ego anụnwa anyị na-achụ ego anụnwa anyị na-achụ ndị igbo ka anyị ji netakwanụ ya nwayọ ọ bụghịkwara ihe niile bụ ihe eji achụ ego enwekwa ego wee ego rụrụ alụ enwere ihe ị ya-eme kpata ego ọ bụrụ ego rụrụ alụ ma ndị dibịa ma ndị pastọ na-ekpere ha ekpere ka ha wee na-akpọta ndị mmadụ wee na-agba akwụna ifele megbuo unu maka na ajọ ihe bụ ihe a asị m ka ifele mee ndị niile na-ekwu na ha na-agwọrụ ndị na-agba akwụna nwa ada igbo na-agba akwụna ọgwụ ị na-agwọrọ onye nwatakịrị nwa agbọghọbịa achọrọ m ka m jụọ unu ajụjụ ọ bụrụ na ị mụta nwa nwa gị wee na-agba akwụna obi a ya-adị gị mma ihe na- ị ya-esokwa na-agwọrọ ya ọgwụ obi a ya-adị gị mma m wee sị ka ndị igbo ka anyị kpachapụnụ anya ndị igbo be anyị n'ebe dị iche iche ka anyị tinyenụ aka anyị fụ ụmụada igbo na-agba akwụna ka anyị tinyenụ aka jụọ ha ajụjụ duru ha dunalụ nne na nna ha na nchịkọta okwu m ọ bụrụ na ị bụ nwatakịrị ada igbo ị nọ na dubai ị nọ na togo ị nọ na ghana o wee bụ na mmadụ kpọtara gị ghọrịa gị sị gị bịa ka ị gbaba akwụna e nwere ike ọ bụrụ na o sirọ gị n'obi na ị chọrọ ịgba akwụna i wee na-anụ ozi a m na-ezi taa bịa na Facebook gaa deere m ihe edemede nke a na-akpọ text message kwuo ebe i si bịa kwuo obodo ị nọ kwuo onye kpọtara gị m ma-enye gị akara ekwentị ị ga-eji nweta m ka anyị nwee ike gbaa mbọ kpaa alo ka e nwee ike duru gị dunagarị nne na nna gị ka e duru gị dunagarị ndị be unu ka i cheche ihe ị ga-eme gbaa mbọ fụ na ị nụ ozi a ọ bụrụ na ị na-agba akwụna na mmadụ mmadụ duhie gị ụzọ wee tinye gị n'ịgba akwụna gaa na Facebook deelu m edemede sendịalụ m message m ma-esi na ya wee nye gị nọmba ị ga-akpọ ka anyị kpaa alo ka m kpọọ ndị igbo ndị ihe gbasara igbo na-adị mma ndị ihe ọma na-amasị ka anyị kpaa nkata ka e nwee ike si n'ebe ahụ ị nọ wee duru gị dunagara nne na nna gị tupu ị nwụfuo tupu ị gbuo onwe gị tupu ị naa onwe gị n'iyi maka na akwụna abụla ezigbote aka ọrụ ọ ihe ihere ka ọ bụ ejikwere akwụna wee malụ ndị igbo wee na-agwa ụmụada igbo niile n'ebe dị iche iche agba akwụna bikonu unu nụọ ozi a jeenụ sendalụ m message ka anyị kpaalụ ka akpọnaa unu be nne na nna unu ka unu baala onwe unu uru ka unu baala nne na nna unu uru ndị niile na-akpọrụ ndị be anyị eje etinye n'ịgba akwụna ka anyị kwụsịnụ ihe ọjọọ dị otu a maka na ọ na-ewe chukwu iwe mgbe iwe chukwu ya ezute gị ịsịkwara na ị mara ihe mee gị maka na iko onye ji ama ka eji amanyelie ọ bụ na itinyecha nwa mmadụ n'ịgba akwụna nwa gị tolite ọ ya agbakwa akwụna emechicha elu mechicha ala nwa gị tolite ọ ya agbakwa akwụna nke nwa na-agwọlụ ha ọgwụ ịgwọchacha ọgwụ ịmụtakwa nwaanyị nwa gị aya agba akwụna ka ịfụ ka ọ na-adị nke nwa na-ekpe ekpere ikpechekwa ịmụta nwaanyị nwa gị ya eso je gba akwụna m wee sị ndị igbo ka anyị sepụnụ aka enwe n'ofe o meghala anyị aka mmadụ ya dịrị unu na mma daalụ